Chimene chimavuta ku Malawi kuno nchonena kuti ichi nchofunika kwambiri ndi chiyani. Anthu ena akusokosa kwambiri. Tiwina, tiwina, tiwina, tiwina, tiwina. Mwadziwa chifukwa chake?
awa ndi dr michael usi dr michael usi tu ndi mwini wake wa chipani chija cha odya zake alibe mlandu Mmene ndimalowa ndale. sindinalowe ndi convoy ya magalimoto sindinalowe kukayang'ana kuti ndikhale vice president sindinalowe kuti ndikakhale nduna ndinakalowa kuti ndikathandize anthu dr michael usi wakhala akuonedwatu masiku ambiri akugula katundu m'misika yosiyanasiyana akugulatu masamba matemba koma lero ali ku lilongwetu akugula mbatata kodi dr michael usi ndi president amene akupereka chiyembekezo kuti amalawi adzaona kusintha tapangani like comment komanso subscribe
ntchito imene mulungu wakupasa osamayinyozesa lero ndine vice president wa dziko mawa nditha kukhala ndi udindo wochepa koma pamaso pa mulungu udindo wochepawo ndi waukulu cholinga changa si udindo cholinga changa ni ntchito nkuona pakali pano ndikamakhala mu mtimamu ndimanyadira kuti ambuye mulungu zikomo chifukwa manambala a anthu amene alembesa a odya zake ndi malawulo tu ambiri aja amangoona anthu abwera ambirimbiri ali koma ndiye ujeni masintha yalankhula yalankhula uti wadziwa anthuwo ndikamachoka pano tipanga show tipanga chani wina amanena pa msonkhano ali a uja amayenda m'misika kumathandiza anthu za bizinesi mzimbe masamba amene uja ndi manganya mukumva eti akunena kuti atine manganya akuuza gulu la anthu pa msonkhano ndiye ndinanena kuti kumenekotu kuli misala misala yake ndi yonena kuti kodi anthu amauzidwawo zoti ndine manganya samaziwa ndimafuna ndinene nkhaniyi akandinyula kaya koma nanga si amene mufuna kundichita bulemu mwayambe aziliro chilombo chifukwa ndi amene ayamba chifukwa ndizofunikadi kuti tizichitana leti kodi ineyo bambo chikuniwa ndikuti nzathokoza mpaka kalekale chifukwa chanu ndipo ndili ndi mwayi kuti vice president alipo pano ndiye mwati timakukuzula ndikukuzula mwatikukuzula akuumbuza iyayi koma asanaumbuze atchalichi ndiumbuze ine bwana alamu angawa amangozikhalira pano ine ndili president 2013-2014 chimene chimandiwawa anthu akuthyolo bishop amavutikira pokhala malo alibe olo manda amangoyikana mu ngalande kundipweteka mtima ndiye ndinagula esiteti ya nantipwiri nantipwiri estate pali chinyumba cha mzungu kumbuyoko kuli famu ndinayitana mafumu akumeneko bwera mundione tengani malowa agawireni anthu ka ekala ka ekala azilimapo chimanga chootcha chokha anthu aja anatenga malo aja anagawira anthu aja anthu anayamba kulima ine ndinaziiwalanso last year ndikamati last year ndiye mudziwe kuti ndikunena m'badwo uwu nthawi iyi eti akundiyimbira telefoni bambo chikuni ndi akazi awo tikubwera konko anabwera ku lilongwe ndikumbukira mpaka anazadya konko asakupezanso bwino amayi anthu ajatu akulandidwa malo aja adisi akuti achokepo akuti akufuna amangepo tauni ndiye ine ndinayimbira dc wa nthawi imeneyo ndati munditenge futi mundombere ndife ine kaye simungachite chipongwe chimenecho anthu osauka ngati amenewowo mwalande malo ka ekala kamozi akupezapo chani mukuti muchitepo chani ali timange tauni amati tauni ka ndati iye mukafune kwina komanga ndiye ndimangoti akakhalakhala akuti ali musewo kodi che chiwalo ali pompano Iyayi musabwere kuno n'kumangoti ndizo. Ndi amene amatengana ndi anzawo kumamacha kumabwera kuno. Kukhala ngati kuti a Chikuni sopano ndiye boma imene iti yapulusa. Akafika kuno a Chikuni akunyamula foni kapena akazawa akundiimbira ine telefoni. Panopo kwakhala ngati kuli zii onapo kukhala ngati kuli zii pang'ono. Anthu aja kukhala ngati asiya pakamtendere pang'ono. ndili ndi chikhulupiriro chonse right honorable that you will ensure kuti anthu aja asazunzikenso asagwedezegwedezenso
chipani cha Odya Zake alibe mulandu sichimasangalala sichimaombera m'manja sichimanyadira masapota chimanyadira anthu amene analembesa ukavota